Takulandirani pano pa Lahiri K TV. Chipani cha dpp chitalengeza kuti chichita gwirizano ndi zipani zina zosusa boma ziko lino kuti chichose chipani cha Malawi Congress Party chipani cha nkhazachi, nawo chipani cha utm chayankha poyera kunena kuti chakhozeka kupanga gwirizanowu koma icho chikhale pasogolo mosogozedwa ndi Dalitso Kabambe chifukwa ake a Kabambewa akuziwa bwino kayendesedwe ka ziko lino komaso chuma cha ziko lino. Ndipo titamva nkhaniyi tati kuti tikhale live pano timve maganizo a anthu kuti ayankhulapo zotani kodi sizibweretsa mpungwepungwe? Nanga Amalawi mukuti bwanji? inu sizingatheke inu Kabambe kukhala patsogolo iya zokha mukunena inu ah. komatu kwa munthu amene waona mavuto bwinobwino mmene ah, tavutikira mu nyengo imene iyi munthu analesa akudziwa zoti anapangitsa ndi chilima uja nawo chilima chipani chake ndi chomwechi kabambe kabambe ndiye akuonekeratu kuti uyu ndiye sangatithandize nzeru zake ndi zosakhwima munthu uja zosakhwima nzeru zake sangatithandize akuti akasankha amene aja ndi kungodziwa kuti tatenganso mavuto aja akungowaonjezera kuti mavuto anachepa koma akhale ngati atichulukira eyetu kuti kwa amene uja ndiye sangatithandize kodi anyamata amene atu ndikumaona amatulutsa maaudio awo anyamata amene wawa akumapanga kukhala ngati kuti mwakuti mwakuti koma a- ali mbali akabambe omweyo ife sitingalole zimenezo ayi sitilola ayi ndiponso ujeniyonso ah, munthu wamkuluyo Peter sangalole sikuti akapange zimenezo kumene kujako kuli achina chisale iye achina chisale ndi anthu akuluakulu amene aja nde aa kodi amene akuzivutisa bwanji
utm itu ikufunika iyendenso ndi mcp isatipase busy ife a Kabambe wakufunika ngati akufuna usogoleri kwambiri apite akalumikizane ndi chakwera uyu iyendenso limodzi season ino ndi mcp isatipase busy utm uyu a Kabambe akuzinyenga ndi chala kukhala ngati akhoza kuwina upresident masapota akati Eti, eti, eti. Umanena zoona kuti apa kuti awa- Hmm. asa akuti akasogola kabambe alibe anthu alibe anthu ambiri chipani chachikulu cha dpp ku malawi kuno ngati kuli chipani chachikulu ndi cha dpp mpaka ma mp mpaka makhansala mpaka na anthu amene achuluka ndi a dpp ndiye usogoleri umene ukufunika wachinyamatawo si u- ukutipwetekesa wachinyamatawo kodi a Chilima aja anali si mnyamata Ifetu tamva kupweteka kwambiri. Tinavulala chifukwa cha Chilima. Panopa zotinamizazonso sitikufuna ayi. Zotinamizanso zotinamizanso sitikufuna. Kusogolera kabambe si bola osakavota idusenso mcp yo. Iya! Osakavota ife manyi amenewo tingokhalakhala tione. Ndipo asayerekeze zimene Zimenezo ndiye asayesere dayadaya zimenezo. Zomusogoza kabambezo. Iii. Usogoleri wa chinyamata ndi umene utiwonesa manyazi siku la leroli. Ndi umene tikukhaula nawo mpaka na siku la leroli. Usogoleri wa masomphenya. Wa masomphenya amenewaso anali nkhwapa mwa dpp amene. Aaa, ti- muziyankhula bwinobwino. Pofuna kuyankhula apo tizimva nawo bwinobwino.
ngati a dpp angatsogoze kabambe kuli bwino chisankho chilephereke basi tidzingovutika eye tikuvomereza kuti kuvutika kupitirire inu anthu onse osaona kuti uyu tisankhe uya ayina lupere akuwaphunya kuti kuli anthu ena kumeneko ambirimbiri akasankhe dalitso Kabam- kabambe tikhalenso tikuzunzika ngati mmene tikuzunzikira chilima watipusitsa kutitengera dziko kutenga dziko lonse kulipititsa ku- ku- ku- ku kongeresi lero tikudya chiledza malawi chiledza chaulere chija kuti kukutsogolo tidzachita chogula chimene nde tidziwe nanga dalitso kabambe amene akuputidwawo zina abale kuyankhula ukuku tiziganiza kaye kawiri kabambe kumbali yake atha kutsogolera bwinobwino osati poti chilima mukuti anaononga anapanga chani ndiye kuti chipani chonsechi chinaononga iyayi chifukwa kufika pa justice yake a president a peter wa mutharika nawonso anaonongaponso that's why tinawachosa ndiye kuti tiziti ayi ayi chilima ndi amene anasokoneza ye chani chani sizigwirizana amene uja anapita basi panopa tikufuna timve kodi chipani cha dpp chinachoka mboma mmene chinachokera m'boma umo chikufuna chibwererenso m'boma anthuwo chiwathandiza bwanji kapena chizawapangira chani ndi mfundo zimene tikufuna timve ndiye inuyo atsogoleri amene mmakonda zoyankhula yankhula inu kuti "Ee, kabambe ee, kaya chani ee, kaya chani mm nkhani ndi yoti pamene chipani cha dpp chikufuna kulowa m'boma anthuwo chiwalonjeza kuti chizawapangira chani poti chinali kale mboma kodi udf pamene ilipo inene izawapangira chani anthu pamene ikufuna mboma
zimene analonjeza a mcp pa ndi- ndi- tonse alliance ndi achina chilima zija zinachitika zachitika ku malawiko pano anthu sanaphedwe ma vice president onse anaphedwa ndiye ubwino inu wa ujeni wa, U- wa dpp simukuwuona dpp yakhala ndi vice president chilima watukwana chilima kutukwana ali mboma mu dpp mu ali vice president mu dpp mu kutukwana kumachita kuso kupanga challenge i'm not gonna move sindingachoke ineyo mchi- m- pa vice president chifukwa u vice president is- sanandisankhe iwo anandisankhanso ndi anthu inu zimene zija simaziona Peter Mutharika chilipo chimene anayankha? A dpp chilipo chimene anayankha? Anamusiya mpaka kuyamba kutani? Kuvota. Then atayamba kuvota munthu uja sanapangenso za, zake ayi anakhala pa nambala 3 Dpp sili ngati mamuna amene akufuna kukafunsira banja ka mtsikana ndiye ndikukabwereka zovala cholinga chokuti kumalo kuja kukafewe. Dpp sili ngati munthu amene wabwereka galimoto kuti akanyerere kuchibwenzi aa. Dpp imapita ndi sanza zomwezomwezo. zikafika kumene kujako ndabwera kuzafunsira banja banja e, akuziwa wina aliyense kuti munthu akafunsira banja akakhala kuti anthu aja akukhala maliziki amachokera kwa mulungu kodi wapeza chani wamanga nyumba wapanga chani mphamvu zake zochokera kwa ndani kwa mulungu si zakuti ine ndizapanga zakuti ndikumakaloza zinthu zakuti ukuiona shoprite imeneja imeneja ndi agogo ukuona ujeni msewu wa uje- wa ujeni stadium ija imeneja ndi achimwene zimene zijazo nothing Tiyeni tione chitsogolo. Musatengere ndale zakuti kodi dpp izatipangira chani, udf izatipangira chani. Aa, we have to remove mcp. Sitikufuna ulamuliro wa one party system, sitikufuna ulamuliro wankhaza wosankhana mitundu. Aa, sitikufuna zimenezozo.
amene anachotsa dpp pa mpando ndi chilima basi amene anachotsa dpp yo pa chi- pa mpando ndi chilima chifukwa cha uchitsiru wake komanso ati kuchenjera kwake kuti mwina amenyera ufulu wa amalawi komanso adzati akatenga pamoto komanso akadzitereka yekha zinakhala bwino asadatiphe enafe adayambirira iyeyo kumupha chilimayo zidakhala bwino herfame chandamaka tiyeni tiyeni uku adayamba iyeyo mtsogoleriyo azitsirizira ife anthufe chilima uja anaonongetsetsa dziko kuonongetsetsa dziko ndi chilima uja sitingamamuike kumbuyo kapena poti adamwalira kapena adatani iye mzimu wake use mutendere amagwira ntchito zina zabwino komanso adatiika m'mavuto
amene ujayo akuona ngati ife sitikudziwa zoti ndilambwali ndilambwali amene uja otheratu otheratu amene uja amene ujayo kati ngamphwe kuti chani kutero kwa amene ujayo chilima timamulira ife anamwalira koma akanakhala kuti anali moyo amene uja chilimanso anali woyipa kwambiri kuzunzika kwake nkumene kuku amalolera anthu kuma- kuma- kumazunzika iye kumakagula magalimoto odula mukuona ndipo to ineyo anthu amene wawa ineyo ah, kanganire kuti chani kaya malawi amene ngati sitiganizira bwinobwino tikhala tikungolira kwambiri iye tikhala tikulira kwambiri ngati sitiganiza bwinobwino ndiye tingompempha mulungu kuti atitsogolere kuti mwina Tidzasankhe munthu olongosoka. Muli ndi ife pano a Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pologalamu osiyana siyana pofuna kuziwisana, kuphunzisana ngati ife amalawi. Tiyeni titukule ziko lathu, tiyeni tilifunire zabwino ziko lathu, tilipempherere ziko lathu la Malawi kuti tikhale ndi sogolo lowala. Popandatu ife palibe Malawi. Tiyeni tisaope atsogoleri chifukwa iwo akuchita zosayenera ndiye tizibisa pano. Timabwera pano ndi mapulogalamu oona kuti timasuke, tizindikire dziko lathu mmene likuyendera. Kodi andale akuchita chiyani kunjaku? Ndani amene angathe kutiwombola pa mavuto amene tikukumana nawo? Timabwera pano pofuna kumasulana chilungamo. Ife a Lahiri K TV tilibe udani ndi chipani china chilichonse. Masangalala onse amene mumakonda Lahiri K TV Mulungu akudaliseni pangani share video yi kuti anthu enanso aonele.